Ife a Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno.
ayayaya koma kampeni iyi kampeni iyi itionetsa zinthu kampeni iyi pofika ndithu 16 september ikuchedwa kufika eh? a Vitumbiko mi- Mumba eh, majokes amene aja awo pa press briefing ayaya iwe iwe ni munthu wachibwibwi ngati ine ukafunanso majokes pachani kodi pa msonkhano eh? iwe sutha kulankhula wachibwibwi yeniyeni chorukatuluka yambe kulankhula bla bla bla bla koma guys ma running mate a- a chaka chino eh? ndiye kumampezatu Chakweratu basi tikumanenati eh, i- vitu indi ine eh, pajatu a Chakweratu ali pano pane mnyamata handisamu a Richard Chimwendo pano ali akumaswa swaga msonkhano ndi msonkhano lero zati kusintha kusintha swaga eh then akatero zinati yayi kunali cyclone Freddy eh kunali ije ni covid 19 nkhondo ku ukraine eh koma anthu ankakuona ndi chisikumba chichi lero ndiwe ukumenya, ukumenya swaga ati mnyamata kufikira pon- pomutayitsa concentrate ujeni richard chimwendo banda m'malo moti ayambe kulankhula zona kuti kuti a- amalawi tikazatenga boma tizakupangirani izi tizakupangirani izi lero ayamba kulankhula kuti ayi chakwera ndi handsome mukavotere handsome eh? eh, ine ndi vitu ika- sikanakhala chovala tikanangoti ndi suti eh? a Vitumbiko yake ati inu Munthu ujatu akubwerabwera ankadya mulawo anthu anali asanamutulukire makono ache onse. Panopa anthu azindikira kuti Vitumbiko Mumba ndi chidebe. Eh, Lero, Vitumbiko Mumba amalawi nsanje tuchilimba amba kuzindikira kuti ayi ichi nde ndi chidebe. Eh, timachemerera njoka luzi. ndi chani zimenezi munthu akuzikolakola yekha kuzipanga contradict yekha yekha amanena kuti iyayi Buy Malawi lero ndi uyo wayamba kumanena kuti azikayamba kugula zinthu kunja kuba ndi chakuba chimenechichi ndichi kumabwera pa msonkhano mene ali shaini basi ati ti majokes ena amaikako ti majokes koma munthuyo saziwa kulankhula munthu chibwibwi ku- chili mkamwa tho ngati ine eh, nkumafunanso majokes pa msonkhano mukusowa chowawo zaro amalawi ita mukusowa chowauza amalawi ye manifesto yathu ilipo yachani iwe manifesto imagula ufa manifesto imagula ufa manifesto ikuyenera anthu oti akaisiye pa ground kuti igwire ntchito ndiye inuyo manifesto ya 2020 wala mwana malemba manifesto abwino Manime- manifesto okuti sagwiranso ntchito ah guys tatiyeni tizikhalani serious tizikhala serious achakwera ayimani pa nsanja muwauze amalawi iniyo nthawi yokuti muzingolapa pamaso pa amalawi noti kumabweranso ni mfundo zoti amalawi angamve mfundo zochokera ku mcp ni mfundo iti yomwe inanena ku mcp i- yomwe inagwira ntchito ndiye anthu azidya mfundozo m'mizimu ndi izi mwa mu- mu- mukumupusisa nazo uyu lijeni na chimimba ijeni richard chimwendo bandaye eh? kumabwera amene pajapo kumakanena zachani kuti za uhandsome hey, hamu kakaona handsome pa ballot paper amene ndiye chakwera Ah.

ngati akunena ali pali chimunthu chokuba akunena iweyo richard chimwendo banda ngati akunena ali pa mboma muli anthu onena ati zidebe zosongoneza akunena iweyo richard chimwendo banda ndiponso iweyo waziwa akunena ati manganyayi akujama yandani kuti akujama ya iwe akuzembera iweyo akufuna kuti umuyankhe ndiye uyerekeze umuyankhe usamatume anthu oledzera achabewo anthu oti anafa kale achina ken msonda achina jessica bwira amene achina ndi malemutu mitembo yoyenda ndi achina msondawo ndiye chifukwa chomwe mukuisogoza poti zinthu zinafa kale ubwere poyera iwe richard chimwendo banda umuyankhe manganya uona akusukuluze ah enu osamanamiza amalawi hey, Michael Usi akulilira chani kuti aku- akulira chifukwa sanamusankhe u- u running mate Ah. ife tikudziwa kuti Michael Usi anayamba chipani chake akanakhala kuti akufuna u running mate omwe mukunenawo sakanayamba chipani chija akanalowa mcp zimenezo ne ndi bodza musamanamiza amalawi iye uja amafuna akufuna uvice uja upresident mfana anayambisa chipani chake akanakhala kuti akufuna urunning mate ku mcp ku, sakanayambisa chipani chija kodi kusankha ma running mate ndi kuyambisa chipani chinayamba ndi cha chinayamba ndi chipani izo ndiye muzitinamiza ndiye mumafuna kunena kuti iye akafuna urunning mate pomwe munthu ali ndi chipani chake Eh? iye akafune u running mate pomwe munthuyo ali ndi chipani chake akanafuna u running mate yo sakanayambisa chipani chichi bwezi akupanga akujiya za u running mate ngati vitumbiko mumbayi vomerezani kuti mwatenga munthu wachibwibwi saona wakuyeliko amene amaoneka ngati kuti ndi chani kodi ndi njoka koma ili njokaluzi ndiye ndi imeneyi ndiye olo mutayichekenira olo mutachichekenira chinthucho mwamtundu wanji chinthucho ndi chitsiru koditu nthawi inatu paja amalawi tu paja kunoko timalemekeza zitsiru munthu kukhala wophunzira koma wamisala timanati ndi wanzeru Eh, osayang'ana misala yomwe ili ndi munthuyo vitumbiko mumba wanu wa misalatu munthu wabwinobwino angamapange zimenezi inuyo munthu wabwinobwino angamabwere lero bwesa mfundo iyi eh, mfundo yomweyonso ayiphwasule yekha ameneyo yeye ndi munthu wa misala wamisala ophunzira ndiye timanati ndi wanzeru amalawi musanamizidwe ndi madobadoba awa awa palibe china chilichonse chomwe akuchiziwa chomwe angathe kuyendesa dziko lino palibe china chilichonse chomwe angapange awawa chonena kuti amalawi atha kupeza mtendere awa ndi anthu owononga akakhala achakwerawa ndithu eh, chuma achiona okulakula ndi awa masiku ano akungolimbana nena kuti ndikutchena ati swaga eh. A- a- atchene ichi atchene ichi atchene ichi ati chinyamata eh. zitithandiza zimenezi ndiye basi tikukapeza basi a mcp onse asi- a- asintha panopa ati akuyamikira matchenedwe a ndani kodi a lazarus chakwera ayiwala kunena kuti olo akazi awo ankavala msokosi amonika chakwera msokosi mpakana kulekeza mbondo ndiye lero shine zitithandiza izizi tiyeni nthawi inoyo pa 16 september 30 days yasalayi tivotere anthu otani kodi okhwima nzeru oti abwerese forex mdziko muno fetereza anthu azigula mtengo wabwino mafuta azipezeka osanena kuti anthu okayitanisa zovala kuchokera ku dubai kuti azivala azioneka m'misonkhanomo sizitithandiza kuvotera mcp nkuvotera mavuto ndikuvotera mavuto palibe chinthu chomwe chingatalero chingasinthe ndiye zomwe azingokuwuzani zimenezi zoti ya manifesto yathu ndiye yabwino ya manifesto yathu ya anthu ozindikira kukhala ngati kuti munthu kungolankhula manifesto basi ndi chitukuko manifesto olo itakhala yabwino koma ngati ilibe ntchito zache pa ground ndiyopanda ntchito kani high five ijaso inali yabwino inapanga chani yapindulira chani amalawi ndi awa agona pa filling station iyo amalawi ndi awa adya chitedzewo high five iyo ita i- ilipo zimenezo muziuza anthu oona kuti mitu mwawo simmatani kodi simmagwira muziuza anthu onena kuti salingalira omwewo omangoona kuti akalandira t-shirt kumaona ngati kuti basi apeza chakudya pakhomo ndi amene muziwanamiza inu malawi pano pano siwoyenera kuti muzimtani kodi muzimpusisa
Tikuyamikireni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidziyendera limodzi kuyambira lero mpakana masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu